Sa menti de is òminis, ingatzinada intra su disìgiu de giustìtzia e su pesu de sa cuscèntzia, santziat intra s'atzioni e sa duda, intra su doveri e is pentzamentus. Candu su mundu parit amanciau, guastu, e is acàpius prus importantis s'arrogant, sa làcana intra su chi est giustu E su chi est sballiau est sempri sempri prus fina. Ecu, in cussus momentus sa vindita si presentat cumenti s'unica solutzioni possibili. Ma su pretziu est artu meda. Podit diaderus torrai s'assentu o trisinat sceti chini dda circat in d-unu mulinu de dolori e sciorrocu. poderi, ètica, traitoria e machiori si atrotoxant e faint nàsciri unu pensieru profundu a pitzus de s'esistèntzia e de sa natura de s'òmini. Ita est sa beridadi? E ita est una chimera? Si podit connosci diaderus sa beridadi opuru seus totus presoneris de is timorias? Custas preguntas, sempri atualis e universalis, agatant una de is espressionis prus maravilliosas in un'òpera chi sighit a pregontai is cuscèntzias de is òminis de dònnia tempus, Amleto de William Shakespeare. Tengu ancora frima in sa memòria sa primu borta chi apu biu Amleto. Fiat unu meriri de ierru, su teatru fiat prenu in dònnia logu, Deu femu piticheddu e m'arregordu un'atmosfera strana, unu silèntziu chi parriat grai che perda. E in cussu silèntziu unu giòvunu prìncipi cun is bistidus nieddus si moviat po sa vinditta, o fortzis po sa duda, o fortzis po s'amori, no ddu sciu. Ma deu mi castiamu in giru, in cussa sala prena 'e cadironis e biemu genti chi prangiat, biemu genti chi arriat e biemu genti chi feat is duas cosas impari, poita custa est s'istória de unu chi circat sa biridadi, de unu chi circat sa giustìtzia, de unu chi circat iss'etotu. Ma cali est po diaderus s'istória de Amleto. Seus in Elsinor, una roca in Danimarca, unu logu aundi su bentu sulat forti e is murus funt frius. Su rei, Amleto, est mortu, ma no est sceti mortu, est stètiu bociu. Immoi su rei est Claudio. su fradi de su rei, est puru su maridu nou de sa regina, sa mama de su principi, chi cumenti a su babbu etotu si tzerriat Amleto, e giai de innoi si cumprendet chi sa cosa no at a andai beni. In is notis, in is bastionis de sa roca, caminat lentu unu fantasima, est su spiridu de su rei bociu, e chistionat, chistionat cun su fillu suu, Amleto, e ddi narat sa beridadi. Una beridadi chi at a cambiai totu, una beridadi chi at a bogai a pitzu totu chi Amleto creiat de sciri, una beridadi chi est prus grai de su mundu, chi dd'at bociu est su fradi suu, Claudio, e dd'at fatu ghetendi unu stiddixeddu de belenu in s'origu candu fiat drumiu. E aici Amleto pentzat, pentzat meda, fintzas tropu. Si fingit maccu, fortzis est maccu diaderus, custu non ddu sciu, ma tenit un'idea, fait rapresentai in su teatru s'assassinu de su babbu cosa sua, po biri ita fait su tziu etotu, po ddu castiai in faci, po tenni sa prova chi su fantasima at nau sa beridadi. E custus attoris in sa rocca funt cumenti buratinus chi ballant in is manus suas. In custas storias ci funt feminas meras de portu mannu. Prus de totu c'est Ofelia, s'amori de Amleto, una rosa delicada in mesu a una tempesta, una femina chi amat tropu, chi suffrit tropu e chi perdit tropu. E poi c'est Gertrude, sa mama de Amleto. una reina chi conoscit cumenti funtzionat sa corti, is intrigus de su palatzu, chi scit tropu fortzis, una mama chi siguramenti no cumprendit su fillu suu, ma chi scit ita podit benni a fai chi no chi no si ndi scidat de su machiori. Su machiori, est custa sa maschera chi Amletu si ponit, o mancai no est una maschera, est difitzili a ddu nai, poita In custu mundu de traitorias e de faulancius, fortzis sceti su maccu podit nai sa beridadi, e Amletu ndi narat meda de beridadis, ddas tirat cumenti chi fessint perdas, e ferint, ohh, ferint meda, essi o non essi, cuatru fueddus. Sceti cuatru fueddus chi ant cambiau sa storia de su teatru po sempri. Sa vendita est unu fogu chi abbruciat, chi consumat, chi distruiri totu su chi tocat. Amletu dda circat custa vendita, ma su pretziu est artu, tropu artu, poita sa vindita est cumenti unu velenu, bociri prima chini ddu pigat e apustis totu is atrus. In s'acabu su palcu est prenu de corpus, de sanguri, de dolori, ma fintzas de birirari, poita custa est s'urtima litzioni de Shakespeare, sa birirari a sa fini bessiri sempri a pitzus. Ma su pretzu chi pagaus po da tenni est artu, tropu artu. E aici acabat s'istoria, o forsis no. Certu, poita. Amletu est cumenti unu sprigu, t'amostat su chi sesi. E po custu, dogna borta chi ddu torru a biri, est cumenti chi ddu biu po sa primu borta. E dogna borta nosus seus diversus, e issu puru est diferenti, poita is grandus contus no acabant mai, si trasformant sceti, cumenti nosus. Beni, E immoi chi eus intèndiu su contu de Amleto, podeus andai prus a fundu in custus acuntèssius, imparis sempri, cumenti dònnia borta, cun Filipu Salaris. E saludi a totus cussus chi si funt ascultendi in domu, biendi in domu. biendi e poita si, in televisioni si funt biendi fit. Mancai fadeus su podcast puru e ascurtant sa voci nostra. Po cussu si, si si custa mi parit una idea bellixedda Filippu si podeus fai mancai calincunu dinareddu in prus o no. Ma a parti su dinai chi iat a arribbai e ma custas cosas no andant fatas po dinai. Poita no e poita seu innoi intzandus. Tui non ndi pigas dinai. Ah non ndi pigu. Non ndi pigas. Ah aici e tui ndi pigas. Certu, su chi no pigas tui mi ddu pigu deu. Ah, bellixedda custa cosa, eh, mi praxit. Ascurta Filippo, andaus a fai cosas seriosas immoi ca ses sempri brullendi tui. Ita si contas apitzus de Amletu? Immoi eus intendiu su contu de Pieru e però Amletu tenit unus cantu significaus, eh, ca podeus. Ci funt tematicas meda a intrus de s'Amletu. poita is personaggius funt totus bius e custu ddu scieus sempri Shakespeare, sempri personaggius scritus beni, mancai callincunu in callincuna cosa no est scritu beni beni, però cioè 'ollu nai ca no est chi funt totus perfetus, nci funt personaggius chi chistionant, narant, o saludi E innoi s'arribada a sa nai, cumenti in sa tempesta, nc'est cussu chi saludat e imoi si ndi andaus e serbit sceti a cussu. Deu fia pentzendi, torrendi a ligi s'Amletu e fia pentzendi cali podiat essi sa tematica de Amletu. Sa duda de seguru est sa tematica printzipali, perou non m'est praxia custa cosa chi est sceti sa duda. Tropu pagu. Tropu pagu, poi ita 'oli nai duda? Duda 'oli nai chi no sciu chi fai una cosa in custu momentu o ndi fai u'atra. Però sa duda est una cosa prus manna, poita innoi in s'Amletu est sa duda de Bocì genti fai tipu carratzia ddi seghendi sa matza a totus o de s'atera parti pigai u' atera u' atera strada e si ndi andai e si ndi andai propriu, mollai totu. E sa duda Amletu no est chi est berus chi dda tenidi dda tenidi custa duda, issu in calincuna manera scit giai ita fai E nosu ddu bieus in callincuna parti poita nc'est totu unu surrungiu aintru de issu, si movit callincuna cosa, issu murrungiat de s'inghitzu in s'acabu e nci funt puru is spiritus spiritu 'e su babbu e custa cosa m'at fatu pentzai, certu depeus pentzai chi in custus tempus fantasimas e ateras cosas diaici fiant pigadas po berideras, nareus diaici, chi tui narasta, apu biu unu fantasima, non est chi t'acorrant a su manicomiu, no. E fiat puru, in Shakespeare fiat puru un'aina imperada po po po comunicai calincuna cosa chi is atrus no podiant nai. E lu so. E no ddu biri sceti issu su fantasma. E duncas apu pigau custa parti e apu nau, no, no est macu, de cussa parti no biri cosas chi is atrus no binti. Però nc'est calincuna cosa ancora chi mudat, che deu intendu aintru 'e custa parti, e est su sensu, su sentidu de sa crupa, chi segundu mei e ddu narat Freud puru, poita Freud fiat sempri stichiu in cosas de teatru, ddi praxiat, ddi praxiat scriri, fai custa cosa 'e teatru, mi nci teatru, no est chi biiat cinema, chi non nci fiat, e invecias su teatru, nci fiat su teatru

fait s'Erasmus a foras e ingunis s'agatat torrat su babbu est mortu sa mamai est coiada cun su tziu su tziu est su rei insomma ita est immoi e nc'est su sensu de curpa de issu chi aintrus scit ca no ci fiat in su momentu innui issu srebiat anca issu srebiat poita issu depiat essi ingunis E. E invece issu non ci fiat. Fiat spassiendi-sì ind un'atra parti. Imbriagu. Imbriagu a bortas, buffendi sangria. E cumenti si fait in s'Erasmus. Beh s'Erasmus est diaici e su cunsillu, non parteis in Erasmus picciocheddus, non parteis poita in domu sutzedit donnia cosa. Eccu, e podeus serrai diaici puru. No, fia nendi però, apu pentzau de custu Calli podint essi immoi in s'atualidadi cosas chi ddi podint assimbillai, situatzionis, cronaca e deu non nd'apu agatau diaderus de situatzionis diaici, però potzu pentzai chi bortas medas Candu nc'est unu cordolliu, su cordolliu, poita callincunu est mortu, nosu s'intendeus u' paghixeddu mali, chi no ci seus in su momentu innui sa persona est morrendi, chi ddi 'oleus beni, chi est una persona cumenti unu babbu chi est acanta 'e nosu e dd'ant bociu puru, insaras bolliat nai ca Issu chi fiat ingunis, chi non fiat partiu o chi fiat torrau prus innantis, issu iat potziu fai calicuna cosa. Est mannu custu, est mannu e alluit totu una carrera manna de sentidus ca ca funt lègius e chi

Ma issu non fiat maccu, diaderus. E est una cosa chi naraus nosu. Seu chistionendi tropu. No no no no, tui depis chistionai, custu est su momentu cosa tua. No, poita deu partu. Ti lassu chistionai poita mi praxit a ascurtai, po una borta chi mi frimu ad ascurtai, Filippu, chistionai puru. Ollu oberri una ventana? Ah, mi parit chi sesi oberendi unu finestroni, una ventana manna. Ah, ventana manna custa. Cussa de de sa veranda. De sa veranda longa. Nareus totu. Machiori, ita 'olit nai machiori? Machiori est unu fueddu chi nosu imperaus po nai ca callincunu no assimbillat po sa manera de arraxonai a su chi est cussa chi zerriaus normalidadi. cussu chi faint, chi provant totus, però depeus pensai a sa mobadia mentali cumenti chi siat una linea e nci funt diversus coloris, nareus diaici, innoi in mesu nc'est sa normalidadi, ma unu puntu sceti, sa normalidadi, e nosu si stesiaus de una parti o de s'atera de pagu e ses andendi giai in sa carrera de su machiori, naru deu. Est su chi eus nau a s'inghitzu, ca candu si chistionat de machiori, sa làcana est una cosa fina, no est una cosa grussa ca nci ponis meda a andai a s'atera parti, no, est una cosa fina, bastat pagu pagu ca

Nosu arrangiaus sa realidadi cumenti boleus, in sa pnl, deu no dda stimu in una manera particulari, però sa pnl narat. Ddu naraus a chini ddu scit ita est sa pnl. Programmazioni neurolinguistica. Pigat medas cosas, medas cosas de sa de sa psicologia diaderus. Psicologia sociali puru. Sociali puru, ma psicologia dinamica puru. Però Su chi narat est sa mappa no est su territòriu, 'oit nai chi nosu si cuncodraus in conca sa mappa, tipu Google Maps, e pensaus ca ah mi pigu custa carrera, cust'atera, fatzu s'istrada innoi, custa arruga e parit totu lineari. Nosu si dda cuncodraus in conca custa cosa. Sa realidadi est prus prus cumplessa Nci funt u' muntoni 'e cosas in sa realidadi e nosu gratzias a custas chi si zerriant in italianu euristiche di pensiero, càmbias sa boxi puru candu chistionas in italianu. Candu ses in sardu si biri ca ses de Terraba e esti totu unu oi oi oi oi oi, però in italianu ses propriu. Fueddus malus ndi podeus nai? No. Ah, intzandus ddu naru apustis. Piticheddus chi bolis. Piticheddus tornai. No no, fueddeddus malixeddus. Ah no, apu pensau a ateras cosas. No. Fia nendi, euristicas de pensamentu. E ita 'olit nai, candu nosu arrexonaus fadeus is cosas simplis, si serbit calincuna cosa de simpli, seu sempri currendi, si serbit calincuna cosa simpli Po arrexonai e no abarrai totu trummentaus narendi, ah ma chi pongiu unu pei denantis a s'atru nci arruu in terra. No, euristiche de pensamentu. Nc'esti sa terra e nc'esti sempri stetia e intzaras su pei ddu pongu, mancai no seu castiendi a terra. Est unu schema chi portaus in conca poita no est chi podeus arrexonai dogna borta po is matessis cosas. Bellus. E candu custu schema Dd'ho troncaus. Sciorrocat. Si sciorrocat totu e dd'ho arribaus a Amletu. Fia narendi innantis, Freud narat, narat ca Amletu fia pigau de s'isteria. Eh. Spiegai-sì' unu pagu custa cosa, eh. Isteria. Isteria est unu fueddu antigu, nareus, poita immoi non si chistiona prus de isteria. Si narat istericu unu chi. S'is. S'afollotat po nudda. Però isteria imoi no ndi chistionaus prus. Issu narat chi fiat istericu poita ci fiat totu su cumplessu de Edipo. E torraus a Eropones. Issu est gelosu de sa mama poita sa mama s'est coiada cun su tziu. Su babbu est mortu. Nc'est custa cosa chi su babbu est stètiu bociu de callincunu chi no est issu. Ah, sèmpiri po su cumplessu de Edipu. Su cumplessu de Edipu. Potest. Su mascu chi bolit sa mama e bolit pigai su logu. Su logu de su babbu. E duncas custas cosas s'ammisturant. E però issu s'olit vindicai. Duncas. Una tematica atra, un'atra tematica podit essi sa vindita, sa vindita fata a sa mama puru, poita custu babbu chi intrat tipu fantasima est una cosa spantosa chi s'alluit in issu e s'alluit in issu atotu e est cumenti chi siat una parti de Amletu criada po ammostai mi seu mi seu murighendi tropu cun is cosas deu circhendi de dda fai simpli s'oberridi si biri sa sa sa figura de de su babbu e parridi criada de Amleto a totu poita esti su babbu idealizau No esti su babbu diaderus. Esti custa figura eterea po si nai su fantasma. E duncas podit essi bessida de aintrus Amletu. Però dda binti is atrus. Dda binti is atrus puru poita est Shakespeare No no est intendisciu a m'emmentu no est custa cosa. No est regia de oi non de depiat giustificai no no realidadi. No no nc'est custu problema. E duncas su sensu de curpa ddi fait fai cosas malas finzas a s'iscaresci de issu totu. Issu teniat amori po po Ofelia e a unu certu puntu dda sgreghiat propriu, ddi narat, no, toca bai in cunventu, non mi seghisti, toca tiradì a largu e po no nai atru e dda stesiat de is. Ddi narat puru fueddus malus. Ddi narat fueddus, ddi narat ca ddi praxit a si spassiai cun atrus mascus est aici Shakespeare est fatu totu de brenti no no est cosa tropu de srobeddu in calincuna manera est sempri de brenti e ddi bessit de srobeddu puru poita nci funt sentidus e duncas issu cambiat A s'acabu no est prus issu, est su spiritu de sa vinditta. Bocit a totus, giai giai, no si sarvat nemus, fintzas stesiat is amigus, abarrat a solu. Si fait ingurti de custu mulioni de sentidus lègius no est prus issu a s'acabu. No est prus issu. Custa est sa paràbola de su machiori, nareus diaici, ca po Ca si potat, candu nc'esti, a si stesiai de is atrus, is atrus no ddu cumprendint. Nosu ddu bieus ca Amletu candu est sgreghendi, sgregai ddu narai si podit? Eh! Ddu naraus sgregai. Candu est sgreghendi a Ofelia, issu no est chi siat cuntentu de fai cussu chi est fadendi, no est chi credit diaderus su chi est narendi. Però bidit su sa carrera de sa vindita cumenti una carrera de fai a solu e chi callincunu si ponit in mesu podit essi chi ddu truncat cumenti una machina de cussas chi arrogant sa linna. Nci ponis sa manu Sperrau totu su bratzu scallau e partint aici tipu. Tipu cincidas però funt arroghixeddus de petza. Bella custa cosa, teneus su fueddendi de Amletu, cioè est unu carnatzeri si podit nai. Ascurta, a mei mi praxit meda custa cosa chi seus narendi apitzus de su machiori, no est chi mi praxiat su machiori, mi praxit però custa cosa chi in calincuna manera totus podeus fai un acabu de aici, poita eus nau chi sa lacana est fina est fina e abastat chi calincunu de nosatrus potzat sunfriri de unu dolori lègiu poita at pèrdiu calincuna cosa, at pèrdiu calincunu, calincunu, deu mi imaginu unu chi perdit calincunu de de importu mannu in sa vida cosa sua po sa faina de calincun'atteru fattu po mali, immaginu chi boccit, non sciu, una mulleri, una filla, unu fillu, unu podit accabbai de aici. Si si, ma pentzaus, immoi esti unu esempiu ma dd'apu postu de una parti, su fradi 'e Emanuela Orlandi. Chi ancora oi candu andat a sa televisioni po chistionai de de su chi est sutzediu, de is circas chi est fadendi, issu mi ddu immaginu in domu de unu muru prenu de follus poita chi càstiat ci funt totu is trassas chi issu at sighiu de cussu chi est andau in America, s'atru chi at fatu cuss'atera cosa E cussu in calincuna manera è unu machiori. Sceti chi è unu machiori chi no zerriausu machiori poita est un'ossessioni, no zerriausu machiori poita ddu cumprendeus. E nosus chi nareus seus normalis, seus aintras, ma no seus normalis. Deu no seu normali, tui de prus ti torru gratzias po custa cosa. Ma è bellu no essi normali. Ma è bellu ddu naras. E donniunu deu 'ollu serrai, donniunu de nosu, mancai nosu si pentzaus is prus bonus de su mundu, podeus fai u' sciarrocu e bocci genti. Duncas donai atentzioni. Donai atentzioni Candu andais in Erasmus. Candu andais no, candu ndi torrais. E ndi torrais. Ascurta, faeddendi de machioris deu no no podemu no cumbidai su prus grandu unu de de is atoris prus bravus e machillotus puru chi connosciu, poita esti oi cun nosus Elio Turno Arthemalle. Beni beni, oh beni agatau Elio. Mi fait prexeri, seu cuntentu meda, gratzias a totus de m'essi arriciu

Ita ti potzu nai, Coppa Davis no acabbu prus, no acabbu prus, est totu chistionai, gei nai dus soddus de cosas, est sempri fueddedda. Ita si potzu nai. Tui cun chini dd'asi fatu Amleto? Cun Rinu Sudanu, cun Rinu Sudanu. Già pagu. Nci fiat issu puru in scena, fiat sa duera a issu

Est berus su re su tziu. E su tziu e berus e berus. E ita si potzu nai de Amleto, ita boh ita boleis isciri. No e tui cussu personaggiu t'est praxiu non t'est praxiu, meda sa cosa aundi tui ti bisi puru in Amleto. Castia. Chi nc'est? Duncas nci funt unas cantu cosas chi si narant de Amleto e de Shakespeare in generali chi si narant, est bellu poita est atuali, po mei est bellu poita no est atuali, poita s'atualidadi a mei mi fait schifu. Ddu potzu nai, mi fait schifu poita tui castia is operas de teatru o de cinema chi contant cussu chi at a essi ddoi. Funt cosas sciàpidas, sa prus parti de su cinema italianu est una cosa de pigai, de portai a Sant'Èngiu ddu portai a su scallatoju, poita no no est ni pisci e ni petza e mancu birdura, no est nudda, poita ti potzu fai

Poita su teatru est una lingua, est una lingua diferenti de sa realidadi, chi tui ammostras sa realidadi aici cumenti est, non ses fendi nudda, non ses fendi, arti, artifìtziu, artificiali, nc'est sempri custu prefissu, bolit nai chi dda ses mudendi una cosa, chi dda ses biendi de de un'atera de un'atera contonada. Cussu chi at essi ddoi in custa famada atualidadi e pigai sa realidadi e dda fai biri comente est e ita as fatu, nudda. Cando est chi unu ignoranti b'andat in unu museu e is cosas chi cumprendit cali funt, castia dd'at fatu sa facia uguali uguali uguali uguali, ddi praxit prus s'arretratu chi fait unu pitori diaici cali si siat in s'arruga chi ti fait sa facia, est precisu, a prus de unu chi ti fait un'astratzioni, chi ti fait totu un'arrexonamentu filosoficu, poita poita ignoranti. E duncas est sa propria cosa cun su teatru e su cinema de oi, chi ti faint biri Is problemas de una familia ti parit de no essi bessius de domu. Parit de no essi bessius de domu. Nc'est fragu e minestroni, cinema italianu. Nc'est fragu e minestroni. Ita fait, ita fait Shakespeare, diferentementi de custu, pigat e atrotiat totu ti dda fait cumprendi sa realidadi, no ti dda fait biri e a puntinu ainnantis chi festis chistionendi de su machiori diamus nai, immoi totu cussus chi funt pigaus unu tipu ragionier Filini Ddu scint de essi ominis e feminas bambus e bambas e mischinus si ingeniant de fai is macus, ma no funt macus, funt bambus. Custu no est machiori, sa genti fait de totu po aparri stramma, maca, sesi scipru, no sesi cioè est diferenti de essi macu e de essi scipru. Cussu chi sutzedit a Amletu po mei est su primu eroi modernu, poita chi si nd'arregordais fu Mattia Pascal de de Pirandello, nc'est unu passu aundi si contat custa cosa, chi in d'unu teatru de marionetas no e is marionettas funt contendi sa tragedia de Oreste, Oreste fiat unu piciocheddu chi iat bociu sa mama, in cussu momentu Oreste tenit totu sa scena de paperi in palas no, aundi nc'est ita ndi sciu unu tempiu, una domu arega antiga, in cussu momentu po una cumbinatzioni Custu fundali de paperi si stampat e si biri cussu chi nc'est de palas, machinas passendi, piciocheddus gioghendi, tzieddus chi si forrogant su nasu. Nc'est Oreste chi biri cussu stampu e biri cussu chi est sutzedendi, abarrat cancarau, no arrennescit prus a bociri a sa mama e a fai cumpriri sa tragedia, abarrat cun su borteddu de aici e dda bocit totu stratallau non scit ita fai, ecus Pirandello si imparat chi in cussu momentu nascit sa modernidadi, poita in cussu momentu Oreste no est prus Oreste, est Amleto e po mei Amleto est custu. Eccu immoi sighendi s'arrexoni tua, chi deu dd'emu a ponni in scena immoi Cumenti dd'em'a ponni chi chi dd'olemu ponni in is tempus de nosu etotu? Amletu, segundu tui, cumenti si podit ponni? Poita po no po no essi cumenti fiasta narendi tui sciapidus, po ddosu nai, po no contai sa realidadi de de donnia dì. Po fai una calesesia opera chi siat una grandu opera, e Amletu siguramenti est una de is prus grandus operas modernas tui depis tenni calincuna cosa de nai ainnantis de detzidi ca est s'Amletu, no chi nas, immoi fatzu s'Amletu poita mi praxit, sa cosa chi po mei un'artista si depit domandai est, ita tengu de nai immoi de su mundu, de sa vida, de mei etotu. E intzandus circat un'opera chi si pongat acanta de su pensamentu chi tenit, no chi partit de Amleto e circat de cumprendi ita bolit nai, poita sinuncas, torraus a Fellini, no est mancu isciu su prus e ci ndi funt eh. Chi tui pigas is elencus de Sempars Nc'at propriu una scivedda de scimprus poita sa beridadi sa tragedia nosta est chi parit chi siant spaciadas is cosas de nai e chi non scieus ita nai e poita ddu seus faendi, meda bortas is spetaculus si faint Poita ddus depis fai cun su ministeriu, po chi ti pagat. E duncas narat, fatzu Amletu, tanti Amletu est bellu. Cumenti ddu fatzu? Intraus in motocicreta, ddu feus aintru in acuàriu, ddu feus a su lidu de su Poetu, ddu feus fendi s'ula op. No, ddu fais chi tenis cosas de fai. e cosas de nai e cosas de essi, sinuncas non ndi fatzas teatru, fai una scampagnada, chi est bellu, sa scampagnada est bella etotu aici. Poi s'arrustini in su sale. Una bella canna de sartitzu e binu. E poi si podit circai sparau puru. Si si, chi est mellus che a bociri Polonio, poita depis bociri a Polonio, papa una bella canna de sartitzu Però si podit fai, Amletu bessit de domo a circai sparau, torrat. Torrat. Beh tu mi ses narendi una cosa, m'acapiu a cussu chi narat Alessandra innantis, chi tenis cosas de nai, po nai, comenti dd'iat fatu s'Ulisses sa bon'anima de Joyce

De cumenti s'omini circadori, s'omini chi si fiat circhendi a solu, chi fiat circhendi una dimensioni, a dì de oi, in su Noixentus, a dì de intzandus duncas, s'agatessit unu pagheddu senza senza una arruga de aundi andai, senza una diretzioni E duncas candu in s'Odissea Ulisse nci bessit po andai a gherra e torrat a pustis de bint'annus, ita sutzessit, si nd'arregordais cali fiat sa scena, issu torrat e sa mulleri non scit chi est issu o chi no est issu e ddi fait, ddi ponit una chistioni, ddi narat, fai-mì cumprendi chi ses tui diaderus Ita est su lettu aundi corcasta. E issu contat una storia de prangi, poita contat chi nci fiat una mata manna manna seculari, issu dd'iat segada, dd'iat posta in pranu e de inguni s'iat fatu su lettu Aundi si corcant maridu e mulleri aundi s'amant. E totu a giru de custu letu aundi depiat nasci s'amori iat fatu sa domu. E issa iat cumprendiu custu. Duncas cust'amori fiat prantau in terra, non si fiat mòviu mai. In s'Ulisse de Joyce su viaggiu de custu chi bessit de domu e andat in giro a Dublinu e deu non ddi sceti, in non ddi sceti, custu torrat a domu, comente torrat a domu bou! Donat unu corp'e conca a unu penzili, poita est bastada una una dì a sa mulleri po cambiai totu is mobilis e custa po essi sa modernidadi, ma Joyce teniat cosa de nai, non est chi at nau fatzu s'odissea, dda fatzu in Dublinu Poita tengu unu connau in polizia e mi praxint is sirenas. Po nai, no. No sciu chi apa arrespostu. No, nc'est arrespostu, mi praxit sa resa, poita tui ti pregontu una cosa e nci bessit a casi. Nci bessit si ma torras de s'atera parti e nci arribas. No est cumenti a mei chi ndi bessu e seu giai, no, tui scis. Non m'agatant prus, a tipu beciu chi dd'agatant e dd'arribat sa genti, sa forestali. E uscì a persu a contezza de s'edda na sa bon'anima della sciarella ebbia sa sciarella e mai sa furgia poitela bella chistioni bella cri segundu me ddus donant is cartas po giogai sissignora a su mancu si scit chi l'at vistu vedo ascurta Eliu vistu chi as intendiu totu sa chistioni intra me e Filippu de is temas de sa duda sa vinditta Eus nau su machiori, tui ita ndi pentzas apitzus de custu de custa chistioni de su machiori, ca donniunu de nosu si podit agatai in d'una cosa diaici, segundu tui podit essi possibili, ma ita si frimat. Castia, custa cosa de su machiori fia nendi Filippu prima, certu chi no est macu, su machiori chi fait Amleto e dezzidi de parri macu, poita est custu chi, po custu chi Shakespeare est geniu diaderus, poita sa storiedda no est una sto, non est unu thrilling, non nc'est bai e circa cali furriada de scena, sa storiedda est simpli simpli e Amleto si cumprendit de cumentzu Ch'est unu giòvanu de un'intelligèntzia arta, acutza. E duncas s'unicu arrexonamentu tontu chi fait in cussu monòlogu famosu, ita narat, narat, deu apo a imperai su teatru po ndi bogai sa màschera a su rei. E duncas in logu de crei a babbu miu, chi dd'apu biu, mi dd'at nau Chi dd'anti bociu in custa manera curiosa ponendi ddi giusquiamu in s'origa e cioè totu ddu mazzint, unu, ant bociu a babbu e cumenti, eh una cicaredda dd'ant postu giusquiamu in s'origa, va bè. Nemos nci credi chi ddu naras. Tanti depis agatai su giusquiamu e depis agatai una parafarmacia chi ddi fait su giusquiamu. Ca andas in erboristeria. A dogna manera issu narat, in logu de ponni in menti a babbu, ita fatzu deu, fatzu finta de essi maccu e m'arrovinu sa vida, poita cussu chi fait cun Ofelia est po dda parai, po dda parai is puntas de peis a faci de sa vida, nci dda bogat po poita chi non si fatzat mali, est una cosa chi fait mali a iss'etotu, s'arrovinat sa vida, ma ddu scit giai chi si dd'at a arrovinai sa vida, difatis s'urtimu atu de s'Amleto est sa carnatzeria chi naràt Filippo ainnantis, cumentzat a moriri genti a tallus Naràt Petrolini chi a s'urtimu atu morint totus fintzas su suggeridori e sa cascera e is passantis in s'arruga. Si morint totus in s'Amletu. Ma Amletu chi est su prus intelligenti forzis ddu sciiat. Duncas s'unicu machiori est a detzidi de essi maccu, a detzidi de ponni in craru ananti 'e totus de no sciri ita fai poita candu ti cumparit babbu tuu mortu e tui firmu comente Oreste chi at biu su stampu in logu de andai de tziu tuu a ddi truncai su tzugu Pentzas chi cudda duena non siat babbu tuu, ma siat mancai su dimoniu chi ti bolit cundennai. Bolit nai chi cali si siat cosa simpli, crara, posta in pranu, ti dda depis arretrogai, poita non cumprendis prus sa cosa simpli. Est in custu chi nc'est s'omini modernu, poita s'omini modernu non accetat Chi una cosa siat una cosa, nci depit biri sempri calincuna cosa afatu asuta e oi ddus zerriaus complotistas no, ma poita sa realidadi diaici partit de aici simpli, s'arribat bamba e nosu no dd'acetaus poita ddu scieus chi sa vida est tot'una retroga de cosa annuada e candu sa cosa si bessit lineari a nosu si parit tropu pagu e duncas circaus cun is poburas fortzas chi teneus de ominis simplis e bambus nosu puru de dda cumplicai e in custu amus detu essi su campioni. Ascurta, segundu tui chi unu andat a biri Amletu ita si portat a domu? Dipendit de chini ddu fait. Su billetu stracciau. Dipendit de chini ddu fait fradi miu poita A is bortas ti podis portai puru una carda 'e incatzu, sì poita chi una cosa est fata mali, deu imoi non seu prus recitendi gei ddu scis, ma candu mi capitat de andai a teatru e biri una cosa fata mali est mellus, est cumenti candu nc'est unu tifosu perdit sa scuadra perdit sa partida, deu non mi podis abarrai acanta poita seu propriu a matza bruta no E duncas candu unu inter candu unu ligit Amleto, po nai su diaiu, candu unu ligit Amleto chi ddu ligit cun su coro, cun su sentidu e cun sa brenti cumenti narasta tui, intzandus si podit agatai aintru, poita un'atera cosa chi nc'est in is fueddus de Shakespeare sempiri est custa chi est unu grandu imparu de su teatru. In su teatru nc'est sempri teoria meda, teoria, ma ita s'imparat a nosu in su teatru, chi sa teoria arribbat a pustis de s'atzioni. Tui fais una cosa e a pustis chi dd'as fata pentzas, ita apu fatu. E intzandus nascit sa teoria, bortas meda si cumentzat de sa teoria e poi si passat a sa pratica no est diaici, poita Shakespeare sendi chi cumprendiat sa vida partit cun merda e sanguni, de custa merda e sanguni a pustis chi dda bivis cumprendis totu cussu chi nc'est avatu, eccu cussu si ddu portat a domu siguramenti E chi bolis, in Amleto, est una spetzia de oceanu de cosa, nc'est dogna cosa, nc'est politica, nc'est custa cosa chi festis narendi bosatrus de edipica, inguni puru, cussu fiat su pentzamentu de Freud chi fiat unu pentzamentu a sa lacana de s'otuxentus e noixentus, ddu scius beni, ddu scius beni, e issu biiat is cosas cun is ollieras de un' omini de cuss'epoca Cocainòmane po nai puru e fissau cun su sessu, cun totu custas cosas, beh si, dogna cosa ddoi ses imburchinau, eh ma poita ti ses innamorau de mama tua, no poita ci fia una perda, ca ses unu gèniu tui puru però

e ci funt puru, cumenti a nai, figureddas chi funt stetias carculadas pagu, cumenti is dus chi arribant, Rosenkranz, esatu, nci funt cussus puru chi funt is mesu is mesu cartzitas, is iscarciupinus de sa soziedadi de oi, biu chi de sa regia funt tenendi Itzerriendi de mali, ma poita non ti donas agatendi chi no est incuadrada in d'unu fesixitinu, tenes arrexoni, tenet arrexoni su regista, tenet arrexoni. No no ma sighit su contu, fiaus acabendi, cosa ca a mei mi interessat. No, nci funt custus dus puru e difatis cumenti scieis Rosenkranz e Guildenstern sono morti e est una grand'opera chi bit totu custa grandu tragedia de is ogus de dus chi balint pagu e nudda. Va beni, ascurta, fiasta narendi de Amleto, fatu beni, ligiu beni e nosu immoi ddu boleus intendi ligiu de tui. E intzandus eis apicau mali is peis. Eus apicau mali is crais. Segundu me no, segundu me ci provaus a andai beni puru. Ti pongu imparis cun Francesca Saba. Ah beh. Andat beni? Grandissimu privilegiu. Beni, e intzandus intendeus Amleto ligiu de Elio Turno Artemalle. Gratzias. sa bella Ofelia. Ninfa! In is pregarias cosa tua arregordadì de totu is pecaus mius. Segnori miu, cumenti est stètiu in totus custas dis. Dda torru gràtzias umilmenti. Beni, beni, beni, beni. Segnori miu, deu portu arregaleddus cosa sua ca ddi bolemu torrai de tempus meda. Dda prego immoi de beni a si ddus pigai. Deu? No, no! Deu no t'apu donau mai nudda! Eia, segnori miu stimau, fustei ddu scit beni! E cun cussus m'at donau fueddus aici drucis, ca ddus faiant meda prus pretziosus. Ma su profumu est svanèssiu. Duncas si ddus pighit torra. Po un'ànima bona presentis arricus perdint totu su valori si is donadoris no dda funt prus amigus. Ah. Fusteti est onesta! Ma segnori! Fusteti est bella? Ita bolit nai sa Marzei? Ca si fustei est onesta e bella, s'onestadi est mellus ca non si pongat a circai contus a sa bellesa. Sa bellesa, segnori miu, iat a podi agatai un'amiga mellus de s'onestadi. Eia diaderus! Poita sa forza de sa bellesa at a cambiai s'onestadi in arrofiana, prima ancora chi s'onestadi potzat mudai in bellesa. In su passau custa cosa podia aparri unu machimini, ma imoi est cosa cumprovada. Dd'apu amada a fustei, est berus, Ehi, aici m'at fatu crei fustei, segnori miu. E no dd'iat depiu fai, chi fustei innestat sa virtudi in su tzipu nostu, at agatai sempri su propriu suci beciu. No dd'apu amada, mai! Tanti prus seu stetia imbrogliada. Baitendi in d'unu cunventu, bai, ma bolis illorai fillus peccadoris. Deu seu onestu, a su prus, aici parit, ma deu m'iat podi accusai de cosas aici malas, ca po mamai mia fiat stetiu mellus chi non m'iat mai illorau. Seu superbu, fengosu, ambissiosu, cun meda prus peccaus in conca ca pentzamentus, fantasia po ddus mudai e tempus po ddus fai. Ah genti cumenti a mei ca caminat a trisi a trisi intr'e su cielu e sa terra, ita nci fait in su mundu? Seus totus caliotus, non ti depis fidai de nisciunus, bai, intzerrati in d'unu cunventu. Aundi est babu tuu? In domu, segnori miu. Eh! Incriaddu chi fetzat su brulleri sceti in domu sua. Adeus. O celus agiudaiddu. Si ti coias comente doda t'apo donai custu frastimu. Mancai potzas essi casta comente su ghiaciu, netta comente sa nì, no t'as a fuiri mai de is boxis malas. Baitendi in su cunventu. Bai. Adeus. Oh. Si ti bolis coiai mancai siat, piga·dì unu scimpru, is personas intelligentis scint meda beni ca ddus boleis mudai in mostrus, in su cunventu bai, e de pressi puru. Fortza lah adeus apu nau. Apu intendiu puru De is manìgius cosa tua, fintzas tropu. Deus si at donau una faci e fustei ndi fait un'atra. Fustei fait is sancas, scovitat e achichiat, donat nomìngius a is criaduras de Deus e fait passai po nidesa su fatu ca no portat bregùngia. Baidindi! Bah acabai cun custa cosa m'at fatu ammachiai. Deu nau ca no eus a tènniri prus cojas, cussus chi funt giai cojaus Totus mancu unu ant a bìviri, is atrus ant a abarrai cumenti funt. Bai in cunventu, bai! Oja, cali nobili sciorbeddu s'est asciorrocau! Ogu, lìngua, spada de unu prìntzipi, de unu studiosu, de unu sordau, sa rosa 'e s'isperu de unu stadu de prexu, su sprigu de sa moda, sa trassa de s'agradu, s'ìdulu de su pòpulu. Acabau. Acabau diaderus. E deu, sa femina prus trista e malasortada chi ci siat, ca mi fia bufada totu is prumissas drucis immoi, intendu cussa conca nobili e suvrana ca stonat, cumenti una campana sciorrocada. E mi biu cussu giovunu abbrusciau de su machiori.